Ifetu a Lahiri K TV timakupatsirani ma program osiyanasiyana ndi zoonadi zenizeni zomwe zikuchitika dziko lathu lino la Malawi ku nthawi ino ya zisankho. Chonde musasiyire panjira audioyi muimvere mpaka kumapeto kuti zambiri zikupezeni mosavuta mupange like, share komanso subscribe alendo nonse pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani zosiyanasiyana. Ndiyetu yankhulani bwinobwino olo munthu akaluza ndewu ukuona kuti apa akukukung'untha ati azako aku- akukung'untha akuchapa umati ayi ndikabwerezanso mawa imene sinati koma munthu wapandiwa ayi osatero yayi ukapandiwa munthu uvomeza tinapandiwa eh osayamba kuziyankhula zambiri ye mashini ye mwakuti tikumbuka panthawi ija ananenera ati palibe chinyengo ulendo uno kulibe chinyengo ndipo kuchoka kale anthu mumadziwa za ndale a president wathu analipo yawo achakwera ife si ife a mcp koma kuvomereza zinthu kuti ngati anthu atimenya atimenya kuyambira kale ife a mcp sitinawinepo ayi ndipo kuti tiwine chipani chichi cha 2017 2019 chifukwa cha alliance olo ali pa okha sanakakwanisa ndiye nthawi zina tiziyankhulako chilungamo chilungamo chinthu chabwino kwabasi chilungamo chimayendesa njira koma ayi mwakuti kabwera mashini mwakuti ayi tikapandiwa sitikuti mawanso tikabwezera ndikuti akatikunthanso kwambiri ndewu ndi mene waimenya yoyamba ukaluza zoti akabwerezanso ndi akungo- akungokupheratu tsopano kuvomereza nchinthu chabwino akuluakulu zochitikazi ndi zinthu zopweteka zowawa zopweteka zowawa komanso z- zina nzoti munthu kochi ataona kuti timu yake penalty munthu akufooka amaonjezera mphamvu zinthu izi zinafunika kukonza kupangira luso before ifeyo kuti tisanapite ku zisankho and vice president sikutenga kumpoto mistake kumene uyo unafuna kutenga kumwera atupe muluzi eh kumene kuja kumene kuja kunali nankhumwa kumene kuja mwina atithandize kuti tipeze mavoti a chigawo chakumwera kuti zachitika tivomereze koma sizinachite bwino chifukwa agangata agangata aja ndi achisale amene aja ananena wokha pa msonkhano kuti nife kubwerera mboma ndi ndi list ya anthu ena amene ndikupha ndekha kuchoka mboma la mcp and iwo aja kunena kuti akuthana ndi anthu onse achigawo cha pakati ndi apa anthu ayamba kumangidwa nde nanga atalumbiritsidwa amangidwa anthu angati zodandaulitsa zopweteka zolilitsa zosayenera kuchitika zimene sitimayembekezera kwa ife zimene zachitikazi zaka 5 mboma kenaka tibweranso kunja kwa boma kumakatsutsanso chopweteka chosayiwalika kuli ngati munthu anali ndi mwana mwana wake wapita mayi wake wapita bambo wake wapita misozi yathu ikutsikira m'mimba amene dzulo timakachinyika inki ndikumakavota ndikumadikira malizatsi lero malizatsi ndi opweteka yolilitsa tilibe kwina kopita tidzapita kwa ndani ngati chipani chipani ichi ti- timawerenga dedza lilongwe mchinji kasungu bweranso mzimba dowa timapita m- karonga rumphi chitipa nkhotakota salima timapita ntcheumu timapita kumwerako timembe- timayembekeza kuti tipe- tilandira malizatsi abwino koma apa tili ndi nkhawa kodi azitsogoleri athu chimene chingachitikire ndi chani kodi azitsogoleri athu akhala sefu akhala otetezedwa pamenepo kwathu ndikulira zativutatu apa ndiye zativuta tisanamizanepo ine ndikufuna ndichenjeze az- azibale anzanga ina ledison muno guys tisapange mistake if at all zimene akukambirana ina chimwendo banda uh, ina jessie kabwila akuluakulu sizitheka ayi chifukwa chani chomwe mungadziwe ndi chonena kuti anzathu awa a dpp atiwonerera zomwe tikufuna kuti tikufuna kupanga the amalawi wonse panopa ali tcheru kuti muonenso panopa game yativuta chifukwa ndipereka ngati example muone olo mbc panopa lerolino mwaona mmene yating'alulira guys yating'alula nde tikamapanga zinthu tidzipanga zinthu zonena kuti anzathu akalowa pampando tisamve ululu kwambiri tudi abwana vitumbiko mumba sizitheka kwa yake mene ndakuzana kuti sizitheka anthu ngoda kuti mavuto athu mone chiyapeso kuti akuzana naye wapanga kusinkhana muone zinthu zija zamatidwa mmakoma zasayinidwa ma unofficial zaziyazi ndi kuti manambala amene aja angasokonezedwe ndi zabodza guys sizingatheke chifukwa aliyense panopa manamba aja ali nawo even mbc apapa sili mbali yathu kuti tinganene kuti ayi mwako mwakuti Eh, ndi zonena kuti ndipo zonena kuti apatsidwa ndalama 6 billion ndili mmanja muone ali mpopo aja aying'amba kale tayesera madilu awa tayesera madilu awa atikanika kuyesera kupanga ziwawa atikanika dzulo anyamata athu mfuna tipange zonena kuti avale za dpp kuti akasokoneze kumalo kuja basi nkhani ya zera yapheduka kuona kula kuti sizikuyenda anyamata aja chikazo limwera zinatheka kuti anavala za dpp ndikuyambisa ziwawa Because a DPP titawaika pa mavuto bwetu DPP ambiri awa. Koma kuti muonetsetse guys. Guys, tisanamizane boy. Game apa nde yativuta. Apa zingoyeneka kuti tisunthe. Fa akangoti awina. Obvious guys, abweza. Zomwe timapanga. Ndiye kumbali ngati imeneyo. Ineyo panopa ndisabise ndikukonzeka. Mawa. Muno ndikutuluka. ndikulowera dziko la zambia eh ngati sindilowa zambia tanzania koma kwenikweni kuti ndipita sindikukuuzani ndidzakuuzani nditafika chifukwa kuti anthu acheredzera kuti ndipita kwakuti mwachidziwikenso kuti mabodanso mukhozanso kutchinganso kwambiri nde abale anzanga ndimangofuna kukuchenjezani chimwendo banda tikamafotokoza ndi amene walakwitsa zinthu apulezidenti athu aja sikuti pulezi- kuti anali ndi vuto kwambiri yayi ayi koma chimwendo banda amalamulira kwambiri achikulire aja akampatsa zinthu amasowetsa mukuona tinapanga system kuti magetsi adzivuta network koma ndi mmene amalawi diso lilili timangoti tikapanga pang'ono amalawi akuwa kale ah tikapanga izi marediyo alengeza kale Abale akunja asakunamizeni. Chala Mulungu akaloza kuti ndikufuna kudalitsa uyu, olo munthu atatani guys sizingatheke. Eh, nde sindikudziwa kuti pamenepa tipanga bwanji guys. Koma mbali yanga ine ndikuona kuti zinthu tizisiye. Chifukwa chani? Izizi tipeza nazo mavuto. Tipeza nazo mavuto kwambiri. Zoona tikuteteza nkhani ya chilimi ya black box. Ndizoona kuti mwina anzathu ativutitsa. koma zikhala zoti mwina anzathu onse sitiwapatsanso busy kwambiri mwinanso nkhani imeneyo sadaka sadakaifukula-fukula sadakalimbanayo koma mmene tikupanga yonchipo tikungokolezera moto ndipo amalawi maso awo ali tcheru ndipo sakugona timaoneranso mma television apa uku, aine joabu Chakhaza ku Zodiak kuti muone ma percentage ma percentage guys nanga ambiri amene DPP ikutenga kuti muone olo pa central region pano sulilulu tachitabe tachita bwino ayi zativuta lero m- pano tayamba kumanena system chizomwe ayi a dpp alowa mu system e wakulu tisanamizane ayi zoona zimene tikupanga zija kuti mwina zi- sizingatithandize olo pang'ono dpp ilowa bwanji mu system ya MEC kupeza kupeza system ya MEC akuidziwa ndi a MEC ndi smartmatic dpp sinayamba kuidziwa smartmatic apatu pamene tu- tabwerekeka kwambiri akomuledi anzanga pa kuwerengera pamanja ma polling center akuluakulu aja ndi atibwereka chifukwa chikhazikitso katundu chamwina amangolowa m'matchini mamonita aja si kudziwa zikuthauza kuti ndi zinthu zotani zina akungotuluka ma figure akungolemba koma apapa akumawerenga pama pamanja one two chakuti ndiye kuti muonenso khoti inagamula kunena kuti mavoti asanawerengedwe machini adzerengedwe pamanja akawerengedwa pamanja mavoti adzaikidwe mumachini ndiye muone kuti apapa machini phindu lake ndi chani simutangowerenga pamanja chifukwa pamene paja anena kuti awerengedwe pamanja nambala pamanja zisasiyane ndi amachini anatipangatu ndale laulaula chifukwa mu system manambas amene tidawonjezera mu matchini aja sangagwire ntchito agwira bwanji ntchito ndizovuta sangagwire ntchito olo pang'ono nde zikhala zinthu zotivuta kuti tipange increase ma numbers nde izizi zingofunika kuziona patali akomuledi anzanga tisalimbane nazo kwambiri ife timadya machenji amene amadyira ndi achina chimwendo muganize ife amatipatsa mwina ka 1 miliyoni ka 2 miliyoni iwo aja amadya mabiliyoni makamaka amabanso amadyanso ndalama za madollars ndalama zochuluka kwambiri nde kaya ine izi ndasiya kumbali izi ndikezi ndazituluka inenso akapanga mapeto ake ine nde ndilowa dpp kuti mwina ndizikhala safe chifukwa ndikapanda kutero mudziwiretu nde kuti ndidzakafika kundende eh nde ine izi ndazisiya nkhani yayikulu ndafuna kukutsanzikani kuti ine nde ndikutuluka dziko munotu kuti zinthu zina zikamachitika ine zisandikhudze zidzapezeka zakhala zoti ineyo ndasamala moyo wanga ndapulumutsa gawo langa la zinthu zanga zina na amene muzikhala mukupanga mapulani konkuno siziyenda just imagine mwaona jessie kabwila waluza mp kwawo zikhale Ng'oma waluza mp kwawo are you serious guys eh? nangangati momwe apangira propaganda aja mwaona awina ndiye kuli uyu amati mkaladi yellow man sameer suleman Heh, ayi nditimumva mtedza guys amene uja ndiye sapanga chibwana ayi ndipo mkaladi amene uja akangoti akalowa pali akangoti akalowa parliament mkaladi amene uja akuluakulu eh, kuli nyekhwe lero ndiye mudziwe ndipo yakungana Ena Everton Chimulirenji abwereranso ku DPP. Eh, ine zimene ndingoona kuti and therefore izi ndazituluka. Ndipo musu muthu ndipanga so remove. Ndipo vuto ndi lililonse. Eh, ndipanga protect my life. Sindikufuna kuluza moyo wanga. Kapena sindikufuna kukhala kundende. Ndikufuna ndichoke ndi banja langa. Ndiye kunja ndikasamale banja langa manja.